Buwa Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News Buwa Jabate k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Moribafin Kamara Moribafin ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan an ka jamana minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ taama i k'a dɔn a bɔra gundo juguba kan min labɛnna Faransi fɛ janfa don ka ɲɛsin jamana ma sabula i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra kɔsa in na banmanjuw fɛ ka ɲɛsin Menaka n'a lamini ma i k'a dɔn a jubaju a dɔnna Buwa Jabate sabula min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ faransikaw de bɛ ko in ju la i k'a dɔn siga kɔni t'o la a b'o sɛbɛn kɔrɔfɔ o tuma jalaki a b'o bɔ k'o bin i k'a dɔn awa Chine ambassadeur a y'o ladɔnniya o yɛrɛ ma bɔ sabula min ye diɲɛ nin jamanabaw ka tɔnba n'o ye Nations Unies a ye kunnafoni da olu tulo kan u ka kɛ seere ye faransi mm. a y'u ladɔnniya u ka lasigiden min b'an fɛ yan k'a ladɔnniya ni ka ɲɛfɔli k'a ye a ko ayiwa min ye bamajuw ka wulikajɔ ye a dɔnna mm. mali bɛ a seereya k'a fɔ u ka avion dɔ bɛ yen u ka pankuru dɔ bɛ yen trois heures du matin o de nana marifaw i k'a dɔn ani muguw filifili bamajuw ka yɔrɔ la ka u ka marifa caman di u ma u ma dan o ma u seginna tuguni min ye kunnafoni ye ka kunnafoni ta sabula kunnafoni di minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ dogodogo ni dogo kunnafoni ɲini faransi y'o fana kɛ mali kɔnɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn bamanjuw ma filɛ dɛ aw bɛ taa nin sira fɛ nin sira in man ɲi jama faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na u ka sɔrɔsiw bɛ nin yɔrɔ in na i k'a dɔn faransi kɛra sababu ye ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn Abulayi Jɔpu Unh! A y'a jira k'a fɔ, ɔhɔ, min ye nin kɛwale jugu ni nin janfa min ni Faransi b'a la, anhan, o tuma Nations Unies mɔɔw ka kɛ seere ye, haali, Chinois ka masakɛ, masakɛ ka kɛ seere ye, ɔhɔ, nin wulikajɔ ni nin janfa min sirilen bɛ Faransi fɛ ka ɲɛsin Mali ma, naamu, a ko dɔnna, haali, sabula u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ, ɔhɔ, a min kɔni ye, awɔ, misali misali, an, u tɛgɛ dalen d'o kan i k'a dɔn, ayiwa, min ye hakilinaw ye, ɔhɔ, a bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ tubabuw ka nin janfa in na, a filɛ dɛ! o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn u b'a sɛbɛntiya fana sɛbɛntiyali min ni o ye ibrahima agababa o ye ayiwa ani abu taha ninnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa janfanti jɛrɛjɛkuluw ka ɲɛmaaba ye u ka hélicoptère nana nin cɛ fila ta maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min ɔ o kɔni hali maa min tɛ ayiwa misiw minyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn jifilen tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko ko di min ye tubabuw ka nin janfa in ye i k'a dɔn a kuma fɔ mm. ka n'a bila sisan na sɛbɛnnikɛla ko olu ma kibaruya wɛrɛ mɛn tubabuw k'a fɔ nkalon don walima tiɲɛ don nka siga kɔni tɛ min na min ye ayiwa minisiri jɔpu ye jɔpu y'a jira k'a fɔ mali mm. a se kun b'an ye ka mugu ci avion in na sanfɛ u k'o de ma ko ayiwa o se tun b'an ye sabula n'i ye jamana sariyabolo ni diɲɛ seleke naani sariyabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ légitime défense sariya cɛtigɛden min n'o bɛ bɛnkan ko fɔ article 51 charte des Nations unies ni maa taara baga i ma i bɛ wulikajɔ boloda k'i disi da la ɔ mali tun bɛ se ka mugu ci nka a ma kɛ ka da min kan Abdoulaye Diop ko i k'a dɔn a y'o sɛbɛn a ka lɛtiri kɔnɔ o ma kɛ ka da kun min kan o de ye diɲɛ seleke naani mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ bin nana k'an kan ko an ka jamana kɔnɔ tubabuw fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ delta news kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don joona naam La Foudre sɛbɛnnikɛla min ye BT ye a y'a jira k'a fɔ Mali ale b'a ka cɛfarinya la kabini bi tɛ a ko Mali masakɛ fɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ye karamɔgɔ daba tunkara k'a ye nansaraw gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ a kɛra ten janvier kalo dɔ tile mugan san 1961 an b'o san biwɔɔrɔ ni kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kolonɛli asimi goyita n'ale kɔni wulila nin waati laban na ni k'a sen da modibo keyita sennɔ na ko tɛ bali maa la sabu kabini ala ye jamana in da jamana in ye cɛfarin jamana ye jamana in a t'a kɔ filɛ abada jamana in b'a dakan bolo sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye président modibo keyita ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye faransi lajɛ faransi kɔni ye an ka jamanaw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye kelen ye anw farafinw janko i tigɛ di ɲɔgɔnma baara dɔ tun bɛ mali ni senegali cɛ n'o ye fédération ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen tun ye kelen ye nka faransi kɔni nana mɛtiri da ni k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛra ten o kelen waati min na faransi kɔni y'a ka hakilina jugu ta ni k'o bila an ni ɲɔgɔn cɛ k'an furuku furuku ni k'an bila ɲɔgɔn na ni k'u ka hakilina jugu ta k'o bila an ka jamanaw kɔnɔ u ka nafa n'u ka tɔnɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko min ye modibo keyita ye mhm. ale ni faransi ma se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ abada abada a ko n'i ye irisiw lajɛ mm. modibo kɔni y'a ka hakilinaw ta ka da irisiw kan mhm. kɛlɛ ni u ka dɛmɛ lakana baara la mhm. mali kɛlɛkɛcogo ka formation an ka kɛlɛkɛminɛnw modibo y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen k'o la a kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko min ye modibo ye ale tile banna nka mali ale b'a nɔ na min kɔni mali ye ala ye masakɛ dɔ di mali ma bi karamɔgɔ daba tunkara o fana y'a yira k'a fɔ modibo y'a bila dakɔrɔ min na ale b'a ta o da la sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli asimi goyita a tɛ siran a tɛ yigiyigi karamɔgɔ daba tunkara a ja minɛ bɛn kɛlenw a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye faransi ye u bolo ja jira u bɛ juguya mun ta k'anw sɛgɛrɛ mm. u bɛ ka bɛnbɛnbɛn mun ta k'anw sɛgɛrɛ mm. karamɔgɔ daba tunkara u mɛɛnna a kan sa dɛ mm-hmm. sabu nin y'a san kɔnɔntɔn ye mm. ka mali buruja nka min ye faransi ye a dɔnna ka ban mm-hmm. a ko irisiw olu ka kɛlɛkɛcɛw karamɔgɔ daba tunkara min ye kolonɛli asimi goyita ye mm-hmm. a ye hakilinan ta ni k'olu sɛgɛrɛ faransi y'a jira k'a fɔ olu ni irisiw tɛna se ka baara kɛ kɛnɛ kelen kan o tuma olu b'u kɔ kɛ bɔ yen min ye faransi ye karamɔgɔ daba tunkara a y'a jira k'a fɔ ale bɛ taa mm. n'i y'a lajɛ a ka kɛlɛkɛcɛ labanw mm. olu mm. ye mali dugukolo bila utukalo tile tan ni duuru mm-hmm. n'o bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen ma maa bɛ se k'a fɔ sa modibo y'u gɛn don min na ani kolonɛli asimi y'u gɛn don min na san bi wɔɔrɔ ani san kelen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara ko jɔnni bɛ se ka da nin na faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ mali kɔnɔ n'o ye operasiyɔn barikani ye maa ba duuru mm-hmm. casque bleu mm. maa ba tan mali gɛlɛya ah. don o don dɔ de bɛ ko ka fara kan mun ni mun de bɛ n'u dɛsɛ bɛ ka kɛlɛ ban mali kɔnɔ dɛ mm-hmm. jɔn ni jɔn de ye kɛlɛkɛla ye mm-hmm. a ko n'i y'a lajɛ janfan ale de bɛ ko in kɔrɔ kosɛbɛ mm-hmm. a ko kolonɛli asimi goyita ko mm. ni faransi taara ka bɔ jamana in kɔnɔ don o don karamɔgɔ daba tunkara ala ye min latigɛ an ka jamana ye an yɛrɛ n'an jɔ n'o ye o bɛ kɛ an tɛ sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko san kɔnɔntɔn mm. o tɛ tile kɔnɔntɔn ye san kɔnɔntɔn mm. karamɔgɔ daba tunkara ni k'an ka jamana bilisa ɲagami mm-hmm. a ko min kɔni faransiko kuma kɔni o banna mali kɔnɔ pewu o tuma n'u sigi k'an lajɛ sa mm-hmm. ala ye min natigɛ an ye o bɛ kɛ karamɔgɔ daba tunkara o bɛ kɛ dɛ mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la foudre kɔnɔ EBT ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple o don jamanadenw ka bataki Buwa Jabate n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye yɛrɛ ta ye o tɛ bɔ da kelen na an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye Buwa Jabate ko nataba maa minnu ka suma ani danajuguya wale o bɛ maa minnu bolo u na su ko an na Buwa Jabate yɛrɛ jɛkulu min ni bolonkɔni ɲɛsinnen don a ma min ka kan ka wotew labɛn Ɔhɔn. wote min awa n'a ka kan ka kɛ jamana in kɔnɔ waa sɔɔni Naamu. Buwa Jabate i k'a dɔn minisiriso min n'a wakili donnen don baaraw la Ɔhɔn. o ɲɛmaa de ye kolonɛli Mayiga ye O don. kolonɛli Abulayi Mayiga Ɔhɔn. a kamana gannen don Yɛ. Buwa Jabate k'a sababu kɛ mun ye Ɔn. bɛnkanw ani sɛbɛnfura minnu kɛra jamana yɛrɛ ɲɛtaa sabatili la Ahan. ani jamana bɛnkansɛbɛnw ani hakili ɲumanw na. Naamu. Buwa Jabate, i k'a dɔn awa bolofara min n'u ka kan ka jamana votew labɛn. Ɔhɔn. Maa minnu ka kuma ka ca. Un. Maa minnu bɛ yen ni bɛnsɛnkɔnɔya b'u la politikimaw. Ɔhɔn. Buwa Jabate, i k'a dɔn olu kɔni bɛ ɲini ka su de ko a na. A filɛ dɛ. Sabula. An. I k'a dɔn kuma bɛɛ fɔra ɲɔgɔnyew senfɛ. Hali. U ka maa naani di. Ɔhɔn. Bɛn kɛlen don o de kan sariyasɛbɛnw na. Tiɲɛ. I k'a dɔn politikitɔnw bɛ maa naani di. Kosɛbɛ. Ɔ n'i dun ye politique tɔn ta k'a lajɛ bi politique tɔn kɛmɛ fila An. maa naani in bɛ bɔ jɛkulu jumɛn in na maa naani jumɛn in bɛ kɛ Ahan. i k'a dɔn awa politique tɔnw ka awa nɔnabila ye Naamu. dɛsɛ kɛlen don ka bɛnko bɛn dɛsɛ kɛlen don o de la Han. sɛbɛnnikɛla ko Ko di. a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Ahan. a n'a kɔrɔmatigɛlen n'a kuma banamininen Yeah. politikimaw b'o de kan k'o kɛ Han. a ko sabula jamana bɛ dankan min na n'a kɛra u kɔ Naamu. kuma tɛ ban ayi n'u ma don a la buwa jabate i k'a dɔn don o don o natigɛli kuma ta k'a lajɛ ko bilalen filɛ u kɔrɔ a ye bɛn n'a bɛnna maa min ni maa min kan a bɛnna cogo o cogo o maa naani olu bɛ ta ka fara jɛkulu kan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko kɛbaliya min kɔni ye jamana yɛrɛ ye kolonɛli abulayi mayiga ni su tɛna ko a na a na ko wɛrɛ kɛ sabula ale tun y'a ɲini min kɔni ye ayiwa i k'a dɔn ayiwa tali ye Ɔhɔn. tali in ka kɛ gɛrijɛgɛ ko ye An. ni o kɛra o mana taa bin maa min ni maa min kan Ahan. o ka kan Hali. o min fana fɔra An. aw dɛsɛlen don ka maa ko fɔ Naamu. tɔnjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko kodɛm An. bɔ jabate i k'a dɔn o ɲɛmaaso in ŋunuŋunu kuma ta Ahan. ɛ nin bɛ kɛ kɛcogo min na a tɛ kɛ ten An. e dun b'a fɛ a ka kɛ kɛcogo jumɛn ye An. a ko sabula Mm. article 7 ɔhɔn min ye loi électorale n'i y'o ta k'o lajɛ o ye fɛn min ni fɛn min fɔ a y'o sarada bɔ jabate k'o kan ka gila gila cogo min na hali ɔ nka bɛn kɛlen don min kan a ye maa naani sugandi ah. a bɛɛ n'a k'a bɛɛ bɔra tɔn kelen na o ah, ah. walima a y'a ta ta tɔnw bɛ cogo min na a y'a ta o cogo la o o nin bɛɛ dama ka kan aw kɔni ka maa naani di n'a dɛsɛlen don bɔ jabate i k'a dɔn kuma a bɛ dilan dilan cogo min na namara tɛ min na ah. binkanni tɛ min na bɔ jabate i k'a dɔn colonel kɔni a y'o de jateminɛ ah, a ko n'o tɛ ah. min fɔlen don sariya bolo la jamanakuntigi yɛrɛ bɔ jabate i k'a dɔn o kan ka maa saba sugandi o tɛmɛnen kɔfɛ mm. min ye premier ministre o kan ka maa kelen sugandi maa fila i k'a dɔn o kan ka bɔ ayiwa jamana ɲɛmaaso ɲɛmaaso n'o organe législatif o kan ka maa fila sugandi maa kelen mm. o kan ka taa ayiwa haut conseil des collectivités la maa kelen i k'a dɔn président du conseil économique et social o kan ka maa sugandi hali bɔ jabate nin dama dama de fɔlen don a tɔ maa naani kan ka bɔ politikitɔnw na politikitɔnw de kan k'u sugandi hali nka n'aw yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn maa kelen kan n'aw dɛsɛra ka bɛn bɔ jabate o kuma an jɔlen bɛ to an nɔ na wa sɛbɛnnikɛla ko kuma tɛ politikitɔnw kɔni b'u sɔn kuma banamininen ani kuma jɛngɛnen na Naamu. je- je retiens, je retiens. Tiɲɛ. min ye loi Ɔn. électorale Ɔn. don o don Ɔn. min fɔra n'a dɛsɛlen don k'o kɛ o kuma baara bɛ jɔ ko sabula aw dɛsɛlen don k'o kɛ wa Abada. o kuma tɛ Ayi. sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don nin na ko bi Bi. bɔ jabate i k'a dɔn jamana Ɔn. i k'a dɔn awa jɛkulu min n'u k'a ma ko AIGE Aha. ni o de bɛ ayiwa jamana Ayiwa vote minnu ka kan ka kɛ président sigi wo député vote wo vote fɛn o fɛn ka kan ka kɛ u kan ka taa san wolowula baara kama bɔ jabate n'o dafara u bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na ali sɛbɛnnikɛla ko n'u dɛsɛlen don a ka bɛn ko la politikitɔn kɛmɛ fila bɔ jabate k'a dɔn taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ o tuma a bɛ ɲɛ ɲɛ cogo min na jamana ɲɛmaaso n'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don joona joona info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla n'o ye saba balo saba balo saba balo ko karamɔgɔ daba tunkara ni dɔw bɛ ka su ko an na malikura ko la dɔw kɛlen don ka kɛnɛ furan k'a jɛ a ko an ka taa bankɔni jɛngɛnɛbugu la karamɔgɔ daba tunkara min ye opérateur économique dɔ ye sɔrɔ busonba belebele don karamɔgɔ daba tunkara ale kɔni ye ŋaniya ɲuman ta ni ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni k'u sen bɔ ji la sɛbɛnnikɛla ko mhm. jamana marabaaw e kolonɛli asimi goyita mhm. mali transition ɲɛmaa a dayɛlɛ ko tan mhm. an ka jɛ an ka kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mali kura ko hakilina ka se ka sabati maa kelen tɛ se k'o kɛ kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko bankɔni jɛngɛnɛbugu ni ka bɔ yen ka taa farada la karamɔgɔ daba tunkara npɔn dɔ tun bɛ npɔn in kɔni a karila karilen mm. min ye sigidalamaw ye tɛmɛtɛmɛli barika ka bɔ a fɛ janko samiya kɔnɔna ye mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara maaw bɛ munumunu jan de kɛ ah. minnu yɛrɛ bɛ n'olu b'u ɲɔri mm. f'olu sen ka don ji la mm. a ma dabɔ kama mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sigidala denmisɛnw ye mm-hmm. olu y'a yira k'a fɔ olu ye tɔn sigi u ka sigida ka ɲɛtaa sabatili kama karamɔgɔ daba tunkara janko bolodiɲɔgɔnmaya ani sigida bɛ se ka yiriwa o bɛ se ka sɛmɛntiya cogo min na u y'a yira k'a fɔ u tɛn'u sigi ka lajɛli kɛ sabu jamana masakɛ yɛrɛ de ko mm. o tuma k'an ka jɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka malikura jɔ mm. malikura tɛ jɔ k'an to dute kunna mm. a tɛ jɔ k'an to da ka sunɔgɔ la mm-hmm. maa o maa seko ye min ye i bɛ se k'o k'i ka jamana ye malikura ko hakilina filɛ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnw kɔni ye sɛbɛnfura labɛn k'a yira k'a fɔ u ka cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnw taatɔla lakɔliso la mm-hmm. musow taatɔla na san dɔgɔfiyɛ la u sen bɛ don ji la karamɔgɔ daba tunkara walima u bɛ taa munumunu fo yɔrɔ jan u tɛna se k'u sigi k'o lajɛ o bɛ sigida o lasegin kɔfɛ u ye sɛbɛn fura kɛ ni k'a bila ka taa minisiriso caman ka tabali kan u k'u kɔ filɛ bankɔni na sɛbɛnnikɛla ko a ko ta ma bɔ sisi ma bɔ denmisɛnw ko jamana ɲɛmaa minnu kan ka se ka dugudenw hakilinaw ta ni ka se ka baara k'a boloda sigida kɔnɔna la n'olu y'u kɔ don u ka kɛta la o tuma hali bi olu t'u sigi k'u bolo d'u sen kan o jɔ o tuma min ye dugu a nafolotigiw ye mhm. maa minnu bɛ ni hinɛ ani makari b'u dusukun na mhm. karamɔgɔ daba tunkara u y'u ɲɛsin o dɔ ma mhm. n'o ye madu jara ye madu jara sigidalama don karamɔgɔ daba tunkara min ye sɔrɔ bosonba don denmisɛnw taara kuma ta k'a sɛgɛrɛ don min na a ko n tɛ miiri ko ye taa ni ka segin t'a la a ye min fɔ n ye a y'aw ka kɛta kɛ ne fana ka kɛta ye min ye a ye min ta ka n sɛgɛrɛ n sɔnna n'a ye n jɛnna n'a ye wa baara ye a bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye madu jara ye ale kɔni y'a laye joona joona ni ka entreprise ko dɔ ta ka se k'o bila baara la karamɔgɔ daba tunkara o ka se ka étude kɛ joona min ye nafolo min ka ka don pɔn in na sabu pɔn in kɔni ale tiɲɛna ka ban ni ka pɔn kura kɔni k'o dilan ka di sigidalamaw ma fu falaki ala jati kama min kɔni ye o entreprise karamɔgɔ daba tunkara n'o ye groupe megetan ye o ɲɛmaa fana ye maa min ye o de ye zan jara ye zan jara ale ka baara ye npɔn dilan forage ka taa bila sirabaw la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna kɛ ko mɛɛnta ye min kɔni étude kɛlen kɔ ka ban nafolo min kan ka don a la a y'a ta ni ka madu jara sɛgɛrɛ sefawari miliyɔn mugan ni saba a ko sigida yiriwaliko la k'o tɛ foyi ye a jɔ wari filɛ nin ye o tuma min ye entreprise ye a ko in kana bala o yɔrɔ joona a y'a daminɛ joona joona sɛbɛnnikɛla ko min ye juin kalo tile tan ni kelen ye baaraw nun donna min kɔni ye sibiri tɛmɛnen ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ baara a banna ruban kɔni a tigɛra min ye dugutigi fɛ karamɔgɔ daba tunkara a kɛra nisɔndiya belebeleba ye bankɔni dugutigiw musow ka tɔn denmisɛnw ka tɔn mhm. maa si ma to kɔ mhm. min ye diinɛ ɲɛmaaw ye karamɔgɔ daba tunkara u ye duwawu ta ni ka nin baara in kɛba sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ a ye maaw sen bɔ ji la mhm. a ye maaw nimisi wasa o tuma nana ni lafiya maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ kɔni t'olu bolo o de duwawu don ye o tuma ala k'a sara a ka baara la ala k'i sara mm. karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a digile maa min na ah. eh, i ma ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye saba balo ye mm-hmm. a ko min kɔni ye nin pɔn in ye mm-hmm. yaasa a ka se ka tɔbɔtɔ ka ɲa a kana tiɲɛ bilen mm-hmm. min kɔni mɛri ale ka nɔrɔbila min tun bɛ yen n'o ye dawuda senpara ye ale ko pɔnkɔrɔ min tiɲɛna mm. k'a ma tiɲɛ dɔwɛrɛ la dɛ mm. ɲama minnu tun bɛ pɔn in jukɔrɔ ni sigidalamaw bɛ to ka tasuma don o la dɛ o tuma k'o de ye pɔnkɔrɔ in tiɲɛ k'a b'a ɲini sigidalamaw fɛ maa si kana o kɛwale jugu kɛ bilen o tuma ko mɛri yɛrɛ b'i kan kɔrɔta waati ani waati ɲama kɔni n'a balanna pɔn jukɔrɔ ɛ ko mɛri yɛrɛ b'i jɔ n'o ye dawuda a y'o layidu ta min kɔni pɔn ye sa a janya bɛ t'i jɔ mɛtiri tan ni wɔɔrɔ la o y'a janya ye karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a largeur cɛtigɛ lajɛ o bɛ t'i jɔ mɛtiri naani bɔɲɔgɔnko la o tuma min ye sigidalamaw ye a ko dɔwɛrɛ kɔni t'olu bolo nisɔndiya kɔ jo pɔn in dilanba n'o ye madu jara ye jo ko a ni ce a ka fasoden ɲuman baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ saba balo ale ka sɛbɛnni don ɔ y'a dɔn madu jara nin dɔgɔkun tɛmɛnen an ye cɛ min tɔgɔ fɔ n'o tɛ kelen ye o tɛ kelen ye min secrétaire général la présidence wulale ko wulale o min hippodrome den la o dɛsɛlen don k'a ka sigida yiriwa a cɛ ka jan a maaya ye nin ye n'i dɛsɛra ka ko dɔ kɛ dɔ n'a kɛ wa jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant don wa jabate sɛbɛnfura in bi ko m'a bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ ba duuru kɛmɛ duuru ani siɲɛ bi saba ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko dawuda sangare dawuda sangare ko a k'i k'a dɔn latigɛ min kun bolilen don minisiriri kɔrɔ kan cɔrɔnɔ umaru ase jalo i k'a dɔn lafiya bɔda ni fiɲɛ bɔda dir'a ma sabula awa min ye cɔrɔnɔ ye i k'a dɔn kalo seegin kalo kɔnɔntɔn a kun minɛna ni ka taa n'a ye kasobonba la kabini jumadon décembre kalo tile bi saba ni kelen ja tɛmɛnen i k'a dɔn cour suprême jamana sariya soba tun y'i bolo bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in kɔni gɛlɛyara sabula cɔrɔnɔ as mm. ni maa min bɛ jankɔrɔba in ka wuli ka jɔ dɔn n'i b'a ka kala dɔn an'a ka cɛsiri jamana ye i k'a dɔn awa sabula san wolonwula a y'o de kɛ minisiriya la minisiriso min n'a wakili donnen don diinɛ na ɔ jalaki minnu kɔni fɔra sariyatigiw fɛ maa tɛ sɔsɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko Kodi. a ko n'i y'a ta ka a woloma Aha. k'a sɛgɛsɛgɛ An. k'a sɛnsɛn Aha. minisiri kɔrɔ awa Cɔrɔnɔ ase jalo O don. a ko latigɛ min kun bolila ka kasola don don An. sabula depo Ɔn. i k'a dɔn n'i y'o mɛn manda de depo Ya. sariyatigiw fɛ Ya, o man di. yen wa Jabate i k'a dɔn o ye datuguli da kelen O don dɛ. sabula sɔmi kɛlen don Aha. yanni ko ɲɛ ka dɔn An. sɔmi kɛlen don awa wari dunko ani wari tununko la Ɔhɔn. a kelen kun tɛ sabula a dɔn jamana faamakɔrɔ caman bɛ yen An. sɔmi kɛlen kun don o la Hali. san wolonwula baara kɔnɔ Ɔhɔn. ɔ n'a fɔra minisiri kuturu Ɔn. k'i kɛra sababu ye ka miliyɔn kɛmɛ saba ni bi duuru ni duuru dɔn Naamu. a n'a kunkanfɛn k'i Ɔn. to minisiriya la Aha. bɔn jabate k'a dɔn a bɔ vérificateur général Ɔn. o de kɔni bɔra ko in kan kabini san 2019 Ɔn. a ko wulikajɔ ani jateminɛw bolo kan Aha. min ye ibk Mm. ala ka hinɛ a ka nin minisiri kɔrɔ in Ɔn. bɔn jabate i b'a ye k'a fɔ rapport san o san u bɛ awa sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o don jango office central de lutte euh, contre l'enrichissement illicite u k'o de ma OCLEI o fana nana bere banba min ye coro tɔ ye ni ka o sarada filɛ dɛ sabula ayiwa min ye maa damadɔ bɛ yen u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman de k'u nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ i k'a dɔn mɛri kɔrɔ mm. i k'a dɔn faama kɔrɔ kunnafoni minnu dira sariyatigiw kɔni y'u banba o kan u ye baara kɛ n'o ye mm. Bon jabate a ko min ye Cɔrɔnɔ ase jalo ye i k'a dɔn latigɛ in kɔni i k'a dɔn a kɛ mɛnna sa kɛra sabula ayiwa min ye kalo damadɔ kasobonba kelen kɔfɛ bolo bɔra a kan na pewu e ku yen o donma in kama ale ye sɛbɛnfura minnu di ayiwa sariyatigiw ma n'u ye baara kɛ n'a ye bon jabate k'a dɔn dosiye kɔnɔntɔn a wari kasabi kun bɛ t'i jɔ miliyari wɔɔrɔ sefa wari la ani miliyɔn bi kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni duuru wari in kasabi bɛɛ lajɛlen de kun bɛ tali k'o la min tununna u ka sɛgɛsɛgɛli OCLEI ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ miliyɔn kɛmɛ saba ni bi seegin ani naani o bɛɛ lajɛlen de ye dugukolo walɛri ye n'o ye a bɔ bien immobilier min ye so ye so bi saba ani naani i k'a dɔn ani batiman n'o ye imebulu ye o bi wolonwula ani fila ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye dugukolo gansan ye kɛmɛ ni bi saba ani kɔnɔntɔn min ye ayiwa kɔnsesɔn rurale o bi wolonwula ani seegin sɛbɛnnikɛla ko u kɔni y'o de sɛnsɛn k'o jateminɛ wa Jabate arapɔri in dara wolo min na nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu ma minisiri kɔrɔw b'a la i k'a dɔn jamana kadiri kɔrɔw b'a la wa Jabate k'a dɔn a nana ye k'a fɔ miliyari saba ni kɔ kɔni sefa wari ah. sa kabini san 2014 u y'o ŋanamu bɔn Jabate o waati kelen ah. i b'a ye k'a fɔ u kelen kelen na ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen taara jɔ miliyɔn kɛmɛ naani ani bi naani ani naani sefa wari ɔ maa minnu kɔni n y'a f'i ye cogo min kɔntabulu dɔ kun b'a la i k'a dɔn awa kadiri belebeleba finansiyew olu b'a la mɛri kɔrɔ fila b'a la ani minisiri kelen ani perefe kelen ɔ i k'a dɔn nafolo kasabi min ni y'a fɔ sanfɛ buwa jabate i k'a dɔn o jalaki de binnen don ninnu kan ɔ min ye minisiri cɔrɔnɔ asi jalo ye sɛbɛnnikɛla ko okile kɔni ye min nɔ bɔ a nɔfɛ n y'o fana ɲɛ f'i ye ɔ buwa jabate k'a dɔn olu sɛgɛsɛgɛli sariyatigiw kɔni y'a kanu sa min ye kasobon yɛrɛ datugulen o de ka kɛ ɔ cɔrɔnɔ asi jalo ala kɔni nana ni fataw ye i k'a dɔn fiɲɛbɔda dira a ma sɛbɛnnikɛla ko kalo kɔnɔntɔn mm. a y'o de kɛ kasobonba la ayiwa bamakɔ buwa jabate k'a dɔn a welela tile fila in na k'a fɔ k'a ka taa so ɔ taa so in ye jumɛn ye buwa jabate yalima min ni min fɔra a jɔra a la wa min ni min fɔra a ma jɔ a la wa buwa jabate bilakun dun ye jumɛn ye liberté provisoire don wa yalima i na wari in sara wa buwa jabate sɛbɛnnikɛla kɔni ma kɛ sababu ye k'olu sɛbɛn nka min kɔni jɛlen don cɔrɔnɔ asi jalo i k'a dɔn a seginna a ka denbaya la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ lɛndepandan kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako kafo jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye buwa jabate yanni ka tezara premier min ah. i bolo don karamɔgɔ daba tunkara joona joona ne bɛ n tigɛ don l'indicateur du renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye umarɔ e de ye karamɔgɔ daba tunkara a ko an ka taa stade du 26 marisi la sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye mahamani alasani mayiga karamɔgɔ daba tunkara min ye jamana marabaaw ye k'u ɲinɛnen b'a kɔ wa min ye ni maa kofɔlen ye karamɔgɔ daba tunkara ale de kɔni ye waati jan kɛ stade du 26 marisi ɲɛmaaya la nka sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko ntolanci yɔrɔ in kɔni nana tiɲɛ kosɛbɛ mm-hmm. min ye ntolanci yɔrɔ ye jamana kɔni y'a bolo don a ka wagande kɔnɔ mm-hmm. ni ka sefa wari miliyari wolonfila bɔ k'o don 26 marisi la ah. a dilannen kɔfɛ mm-hmm. u y'a yira k'a fɔ a ni ɲɛmaa kura de ka kan min ye ɲɛmaa kɔrɔ kɔni ye n'o ye mahamani alasani mayiga u y'o bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a bɔra directeur da la 26 marisi la ni ka taa kɛ conseil technique ministère des sports la karamɔgɔ daba tunkara nka a ko o kuma min ye ale ka biro kɔnɔna min bɛ 26 marisi la dɛ k'o de ka di ale ye o kuma k'ale tɛna i kɔ don la mhm. sɛbɛnnikɛla ko a tɛna kɔ don la a bara ta a ni yen man kan bilen mhm. sabu e jɔyɔrɔ kura din bɛ a ma mhm. nka min kɔni ye diratɛri kɔrɔ ye karamɔgɔ daba tunkara ale kɔni bɛ t'i jɔ ni ka farikoloɲɛnajɛkɛlaw lajɛ wula fɛ ani sɔgɔmada fɛ maa minnu bɛ t'u ka bolimisɛnninw kɛ o kuma a bɛ taa kangari de da u ye a bara ta diratɛri tɛ ko ye nka min ye diratɛriya kɔni a y'o min kɛ ka tɛmɛ ye dɛ o de nafa Mm. o diya mm. karamɔgɔ daba tunkara timiya min b'o la dɛ mm-hmm. ani ah, fɛn minnu fɛn minnu tun bɛ bila a ye mm. ale ni damu minnu tun bɛ n'a b'o camancɛ la dɛ a mm-hmm. dɛsɛn bɛ ni ka jɛ o kɔ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a bɛ t'i jɔ ni ka a ka biro da lajɛ hali n'a tɛ se ka don o kɔnɔ a bɛ t'i jɔ ni ka tɛrɛn lajɛ ka binkɛnɛ lajɛ ni ka garadɛn maaw sigiyɔrɔw lajɛ ka bolikɛlaw lajɛ a bɛ se ka bali de ka funu ka dusu ta dɛ ne m'a fɔ ye k'a kana na nin yɛrɛ la Mm. sɛbɛnnikɛla ko mm. karamɔgɔ daba tunkara min kɔni waati a kɛmɛ k'o de di bolikɛlaw ma mm. min ale ka waati n'o ma se cɛ o cɛ ne de kɔni taara k'i bɛ t'i ka boli kɛ mm-hmm. k'i bɛ t'i ka farikoloɲɛnajɛ kɛ mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara a bɛ bɔ ni bere walima gɛɲɛ i nɔfɛ mm-hmm. o tuma ko kankɔrɔbɔli don wa sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura min bɛ o tɛ nin kalama wa min ye jamana marabaaw tɛ nin kalama wa ni de sport karamɔgɔ daba tunkara k'o tɛ nin kalama wa a baara ta directeur kɔrɔ ale ka modibo fanga mm. min kɔni ye a ka wajibiya fanga mm. karamɔgɔ daba tunkara k'a bɛ k'o de ka min ye ntolancilaw kan mm. ka taa bila bolikɛlaw kan o tuma ko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ o tuma ko malikura wɛrɛ bɛ malikura kɔnɔ dɛ ɲininkali gɛlɛn ɲininkali gɛlɛn mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min kɔni maa dɔ ye o tuma a y'a ta ɲɛso ma mm-hmm. n'o ye cnt o conseil o maa dɔ ye mm. karamɔgɔ daba tunkara a girinna ka da o kan mm-hmm. o tuma o y'a yira k'a fɔ e tɛ ne dɔn wa mm. ne bɛ wasabulon kɔnɔ ne ye cnt maa ye mm-hmm. o tuma sinna ka tɛmɛ o la a bɛ tɛmɛ o la waati min na mm. o kɛra maa minnu ɲɛna karamɔgɔ daba tunkara olu kɔni sinna ka furuku furuku mm-hmm. k'a yira k'a fɔ ko ɛɛ jaa a bɛ siran ko maa bɛ siran maa ɲɛ o tuma min kɔni maa dɔ ye a sira filɛ ni filɛ a filɛ a kelen filɛ nin ka siran o ɲɛ i fɛrɛkɛ kun i t'i hakili sigi nin fɔli fɛ wa i bɛ taa mini naamu seg'a kan karamɔgɔ daba tunkara sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko min ye cnt o baarakɛla min ye o tuma a n'o kɔni ye ɲɔgɔn dala sama sama mm-hmm. o kɔni ye tiɲɛ kɔni bɔ ka bin a kɔrɔ mm-hmm. mali bɛ ale bɛ baara min na mali ka jɔnjɔn kɔnɔna la o don o tuma abada a man kan mm. ale ni maa ka nin kuma sama mm-hmm. ale bɛ ka boli yɔrɔ min na mm. o ye mali ka farikoloɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye ale bɛ ka baara kɛ mali bulonba kɔnɔna la mun na maa bɛ n'i jɔ ale kunna ko ale ka taa ka bɔ yen o tuma k'a kunkolo de tɛ wa a n'o ye ɲɔgɔn dala sama mm. o ɲɔgɔn da sama sama dɛ mm. maaw de nana jɔ k'a lajɛ mm. eh, maaw y'a yira k'a fɔ ko eh, nin kɔni nin ye fugari ye mm. bɛɛ kɔni tigɛra la waati mm. karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye k'a buruja mm. ni k'a neni mm. nka o ta o n'a ta o ta mm. min mm. kɔni ɲɛmaa kura min bɛ karamɔgɔ daba tunkara o ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'o ye mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko n'o ye o de ye Mhm. a ko ɲininkali de bɛ kɛ mhm. ɲɛmaa kura min bɛ bi ani ɲɛmaa kura n'o ye mahamani alasani mayiga mhm. u bɛ bɛnbɛn bɛɛ la wa walima ministère de sport maa dɔ de b'a kɔfɛ wa nɔntɛ a bɛ ka ko min ta ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni ka farikoloɲɛnajɛkɛlaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tunkara ni maa t'a kɔfɛ abada ko nin tɛ se ka kɛ mali kɔnɔ yan mali kura wɛrɛ mali kɔnɔ yan mm. o tuma k'an bɛ taa min mm-hmm. o de ko mm. o tuma min ye mossa ag attaher ye mm-hmm. a ko n'a t'a kalama ka bɔ a kalama mm. n'a ma wuli ka jɔ 26 marisi kɔnɔna ɛ ko kɛlɛ dɔ bɛ wuli don dɔ kɛlɛ juguba mm-hmm. yarabi ala m'an kisi la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni dɔ bɔ jabate naamu dirɛkitɛri kɔrɔ e bɔra yɔrɔ min ah. ni hali bi bi t'i banba ye ah. malo dulɔkiba de bi don a kan na don dɔ la ni dirɛkitɛri kura m'a ɲininka ah. o ma fɛn fɔ a ye ah. ɛ eh, a ma dɔgɔya nin ye jama ɲɛ na eh, jama y'a buruja a bi yen bila hali maa t'o fɔ a ye han eh. nin tɛ kɛ mali kura kɔnɔ bilen koyi e b'i fɛ n'i labɛn ka tɛmɛ i ɲɔgɔnna bɛɛ la walima n'i labɛnnen bɔra i ka to congole i b'a fɔ ko tile o la i senfa joona i ka se kuku couture la kuku couture ale ye atelier de couture ye min sigilen bɛ bamako fajigila 200 mètre b'ale ni korofina meri ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko i ka fini kalako ɲuman i teliya joona i ka se kuku couture la fini modèle bɛɛ lajɛlen o bɛ kala an fɛ yan o la n'i b'a fɛ ka kunnafoni ta i bɛ weleli kɛ bi wolonfila ani duuru fu ani wɔɔrɔ tan ani naani bi saba ani kɔnɔntɔn wa aw bɛ se k'an sɔrɔ nin nimoro kelen na whatsapp sanfɛ kuku couture k'an ka kiliyanw ka fini kala k'a k'u sago ye